Mabomawa ndi Salima, Zomba, Machinga, Zomba City, Balaka, Chiradzulu, Mangochi, Ntcheu, Dedza, Lilongwe City, Mchinji, Dowa, Kasungu, Mzimba, Mzuzu City, Rumphi, Karonga, Chitipa, Likoma ndi Blantyre City. Chikata chomwe ofesi ya mlembi wamkulu wa boma atulutsa, boma lili pakalikiliki kuti lipereke thandizo loyenera ku maboma okhudzidwawa komanso lilimbikitsa ulimi wa mthirira m'maderawa. Chikatachi chapemphanso anthu akufuna kwabwino kuti athandize boma pomwe likuyesetsa kuchepetsa vuto la njalayi. Patakali pano maboma ndi mizinda yomwe yakhudzidwa ndi vuto la njala akwana 33 malinga ndi kafukufuku yemwe anachita anthu okwana 4 miliyoni mdziko muno ndiwo akhudzidwa ndi njala m'miyezi ya oktoba chaka chino mpaka mwezi wa malichi chaka chamawa wachiwiri kwa president wa dziko lino dr jane ansah mawa akhazikitsa ntchito yopereka chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mchigawo chakumpoto malinga ndi chikata chomwe chichokera ku ofesi ya wachiwiri kwa president wa dziko lino mwambowu ukachitikira pa bwalo la sukulu ya primary ya kavitowe ku dera la paramount chief mbelwa mboma la mzimba Patakali pano zokonzekera za mwambo otsekulira ntchito yogawa chimanga ndi ndalama kwa maanja omwe alibe chakudya mchigawo cha kumpoto akuti ili mchimake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu Dr. Jane Ansah ndi yemwe akatsekulire ntchitoyi m'boma la Mzimba.
ifeyo kuno ku mzimba uh, takonzeka kwambiri kuti alandire uh, vice president athu uh, makamaka podzagwira ntchito yotamandika ntchito imene ikukhudza mmalawi wina aliyense monga tidziwa kuti kumalawi kunoko kuli njala anthu ambiri adandaula kuti chakudya chikuwaperewera komanso ambiri chinatha kotero kuti boma lakhazikitsa ndondomeko kunena kuti anthu liyathandize ndiye program imene iliko mawayi ndiyonena kuti tikukhazikitsa um, program ija pa chizungu timati lean season nthawi imene chakudya anthu ambiri chimakhala chitatha pamene boma limayesetsa ndithu kuti anthu uh, liyagwire padzanja liyagayire chakudya chimenechocho kotero kuti a vice president athu mawa akubwera kuzakhazikitsa ntchito imeneyi m'malo mwa maboma onse akumpoto

ati zaonetsa kuti maboma ambiri mdziko muno akhudzidwa ndi njala kamba ka ng'amba yomwe inachitika m'madera ochuluka yomwe inachititsa kuti madera ochuluka asakhale ndi chakudya chokwanira chaka chatha poyambirira tinene kuti kunali declaration ya ma district 11 awawa anapezeka mu MVAC kamba kuti ndi amene anakhudzidwa chiwerengero cha kuyambira 20% kumapita pamwamba kuvutika koma kuonesesa nkuti kupatula kuti ena anafika pa 20% over 20% koma boma lililonse likufunika chithandizo nchifukwa chake kunali koyenera kuti boma lililonse lithandizidwe ndipo nkuti ena anthu akamapereka chithandizo aziwe kuti Malawi ma ujeni angapo ndiovutika maboma onse ndiovutika ayenereka kupasidwa chithandizocho komanso mutati mudziwe tisanachite declare ma district onse komanso ma district ena amene sanali pa ndandanda anayambanso kupasidwa chimanga kuti zithandize amalawi asavutike ndi njala kamba kuti president wathu analamuliratu kuti aliyense amene wavutika athandizidwe safuna kuona malawi kuti azimva kuti uku m'malawi wamwalira chifukwa cha njala Ah, chimene tinganene nchoti tiwapemphe anthu akufuna kwabwino atithandize aku a mdziko muno komanso akunja atithandize kuti amalawi onse akhale ndi chakudya chokwanira ndipo asafe ndi njala asaidi apemphanso anthu akufuna kwabwino mabungwe ndi maiko akunja kuti agwirane manja ndi boma pochepetsa vuto la njala malinga ndi kafukufuku yemwe anachitika anthu 4 miliyoni mdziko muno ndiwo akhudzidwa ndi njala miyezi ya okutoba chaka chino mpaka mwezi wa march chaka cha mawa sugzo segula mbc blantyre nyumba ya malamulo yavomereza a richard luhanga kukhala mkulu watsopano wa polisi mdziko muno tili ndi zambiri mu lipoti ili
zokambirana za tsiku lachinayi zimatsogoleredwa ndi aphungu omwe sambali ya boma ndipo mmawa wa tsikuli nyumbayi inagwirizana zoti ivomereze a richard luhanga kukhala mkulu wa apolisi mdziko muno nduna ya zachitetezo cha mdziko a peter mukhito anafotokozera nyumbayi za maphunziro a luhanga komanso kufunikira kwa udindo wawo nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha maboma ang'ono a ben phiri nawonso anavomereza kuti a richard luhanga akhale mkulu wa apolisi mdziko muno Nawo a Joshua Malango ndi phungu wa dera la Dedza Kasina ndipo iwo anavomerezanso kuti nkofunikira kuti a Richard Luhanga akhale mkulu wa apolisi mdziko muno. Nduna yoona za chitetezo cha mdziko a Peter Mukhitho anafotokozera MBC kuti kuvomerezedwa kwa a Luhanga pa udindowu ndi kofunikira kwambiri pa ntchito za apolisi mdziko muno. Kwa ife amene kwa ine mwini wake amene nabweretsa bilu mnyumba ino ya malamulo uh, ndikuthokoza kwambiri mbali zonse ziwiri mbali ya boma komanso mbali yosusa komanso zikatere ndiye kuti a richard luhanga akhala omasuka akhala kugwira ntchito mopanda kuopanso kuti kodi ndikatere mwina mnyumba ya malamulo sakandichita confirm komanso zimene zachitika lero zapasa mphamvu kuti pamene akugwira ntchito adziwa kuti malawi ili ndi chikhulupiriro mwa iwo ndipo akuyembekezera kuti achite bwino pa mpando umenewo. A Joshua Malango omwe ndi phungu wa dera la Dedza Kasina nawonso akufotokozapo za kuvomerezedwa kwa a Luhanga pa udindowu. timati tinene kuti ngati ife otsutsa bo- ah, amene timalangiza boma muno nyumba ya malamulo kuti tiwafunire zabwino mr richard luhanga amene ah, ngati nyumba tawavomereza kuti akhale mkulu wa polisi uthenga wathu ndi omwe uja umene timayankhula kuti akhale mkulu wa polisi wa aliyense A Luhanga anayamba ntchito yawo ku polisi mchaka cha 1997 ndipo akhala akukwera m'maudindo akupolisiku. Iwowa agwiraponso ntchito zachitetezo ku bungwe la United Nations. Ndine Charles Wahara, MBC. nyumba ya malamulo yati iunike iunika pempho la mabungwe a center for democracy and economic development initiatives cdedi ndi Lost History Foundation loti nyumbayi izigwiritsa ntchito ziyankhulo za mdziko muno pa zokambirana zawo malinga ndi mkulu wa bungweli Sylvester Namiwa kugwiritsa ntchito ziyankhulozi kuthandizira kuti anthu azitha kutsatira bwino zochitika za mnyumbayi komanso kuti azitha kutenga nawo mbali Emmanuel Chikonso ali ndi zambiri mu lipoti ili. mapempho oti aphungu a ku nyumba ya malamulo adzigwiritsa ntchito ziyankhulo zosiyanasiyana za kwathu kuno kumudzi akhala alipo kuyambira kalekale koma tsopano zikuoneka kuti mapemphowa abweranso pomwe bungwe la Cdedi komanso Lost History Foundation anabwera ku Nyumba ya Malamulo kudzasiya chikalata chawo chopempha aphungu a ku Nyumba ya Malamulo kuti adzigwiritsa ntchito chiyankhulo cha kwathu kuno kumudzi kuti adzitha kumvana ndi Amalawi omwe amawavotera kubwera kuno ku Nyumba ya Malamulo. Mkulu wa Cdedi, Sylvester Namiwa, ali ndi chikhulupiriro kuti kugwiritsa ntchito chiyankhulo cha kwathu kuno kumudzi kuli ndi kuthekera kwakukulu. kuti anthu akumudzi adzitha kutsatira bwino zochitika mu nyumbayi komanso chitukuko kuti chipite patsogolo. Zina zimene timakopera kwa azungu zimathandiza chani? Kodi ku nyumba ya malamulo anthu akamayankhula chizungu amayankhulira ndani? Amapindulira ndani? Zikuoneka kuti nyumbayi imangokhala yotumikira anthu ochepa amene amamva chingerezi. Koma nthawi yokhoma misonkho tonse timalipira msonkho, nthawi yovota tonse timavota ndiye tikuona kuti nthawi yakwana kuti aphungu aziyankhula ziyankhulo zimene anthu anawasankhawo, amene analemba ntchitowo azimva chifukwa ndi amene pakutha pa zonse adzapereke judgement, adzapereke chigamulo kuti kodi uyu pa 5 years amatiyimirira kapena samatiyimirira. Inu ndi mboni mutha kundivomereza kuti m'nyumbawo mumapezeka nkhani zabwino, phungu wina ali ndi nzeru zabwino zoti akanaperekapo koma chifukwa chakuti chiyankhulo chimam'vuta, akaima ayamba kum'seka, amangokhala chete.
yemwe analandira chikalatachi m'malo mwa aphungu a nyumba ya malamulo a besta awali yemwe ndi phungu wa dera la kumpoto mu mzinda wa zomba wati pempholi alilandira ndipo likugwirizana ndi ganizo la nyumba ya malamulo kuti atengere nyumbayi kufupi ndi anthu ngati nyumba ya malamulo ili ndi ndondomeko zofuna kutino ipite pafupi ndi anthu amene akuyeneka kuti azitsatira zokambirana za nyumba ya malamulo. So sitingathe kupita pafupi ndi anthu ngati anthuwo sakumva chimene nyumba ya malamulo ikukambirana. Chinthu chimodzi chimene tikuyeneka kupanga embrace ndiko kuvomereza zilankhulo zimene anthu angathe kumva komanso kuperekapo ndemanga pa zinthu zimene zikukhudza miyoyo yawo muno m'Malawi. Ndikukhulupirira kuti nthawi yakwana imene tikuyeneka tivomereze zilankhulo zimene anthu angathe kumamva. monga Chichewa, Chitumbuka, Chiyao ndi zina zotero kutinso zithe kukhala ku nyumba ya malamulo. Kupita chitsogolo, petition imeneyi ndikaipereka kwa speaker a nyumba ya malamulo kuti ndondomeko zoyeneka zitsatidwe kutino petition imeneyi ibwere pa floor kutino tikathe kuikambirana ngati aphungu. Mayiko ngati Lesotho, South Africa, Tanzania mwa ena chabe amasakaniza ziyankhulo zakwawo komanso Chingerezi, ena Kiswahili imene kuti anthu adzitha kutsatira bwino zochitika ku nyumbayi. Pali chiyembekezo kuti nyumba ya malamulo itha kutsatiranso zomwezi. Emmanuel Chikonso, mbc, Lilongwe.
Boma lati ladzipereka kuti lichepetse maukwati a ana ndi maperesenti okwana 20 mwa maperesenti 37 omwe alipo padakali pano mdziko muno podzafika mchaka cha 2030 ndi cholinga choti atsikana komanso anyamata akhale ndi mwayi ofanana mu zinthu zosiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna owona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi komanso chisamaliro cha anthu, Justin Hamera ndi omwe anena izi ku Mzuzu. Jackson Sichali ali ndi zambiri mu lipoti ili.
Kafukufuku akusonyeza kuti chaka chilichonse atsikana achichepere okwana 12 miliyoni amakwatiwa akadali achichepere pa dziko lonse lapansi, chiwerengero chomwe chachititsa kuti mabungwe osiyanasiyana akhale pansi ndi kulingalira mozama njira zomwe zitha kuthandiza kuthana ndi mchitidwewu ichi nchifukwa chake unduna woona zoti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi komanso chisamaliro cha anthu wayamba ntchito yodziwitsa makhonsolo za kuyipa kwa mchitidwewu komanso zofunika kuchita kuti ufulu wa ana ukhale otetezedwa malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku undunawu a justin hamera ati kuteteza ufulu wa ana kuti asamakwatiwe akadali aang'ono kungathandize dziko lino kukwanitsa masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. Pa ana 100 onse aakazi, asanafike zaka 18 amapezeka kuti 37 akumakhala kuti alowa m'banja, yomwe si nkhani yosangalatsa kwenikweni. Ndiye kuti zikatere, masomphenya aja tili nawo a 2063 sangakwaniritsidwe chifukwa choti ana amene akanakhala patsogolo kutumikira Malawi adzakhala kuti alowa m'mabanja komanso masukulu, sukulu sanapitirize kwambiri. N'chifukwa chake tikunena kuti tilimbikitse mtundu wonse wa Amalawi kuti. Tigwirane manja tithetse mchitidwe umenewu okwatiwitsa ana adakali ang'ono. M'modzi mwa oyendetsa ntchito za Girls Not Brides Malawi amenenso ndi mkulu wa bungwe la Foundation for Children's Rights, Jennifer Mkandawire, walimbikitsa atsikana mdziko muno kuti alimbikire sukulu ndi cholinga choti adzakhale nzika zodalirika. Atsikana atengepo gawo pa iwo okha polimbikira. kupanga maphunziro awo kuti azakhale ozidalira paokha, achedwe ku kukwatiwa, akamadzakwatiwa azapezeke kuti ali ndi uh, mind yabwino. Komanso ana akakwatiwa mwansanga ndi amenenso amathandizira ku, kukhala kupezeka mu uh, munkhanza chifukwa choti amakhala kuti uh, mitu yawo sinakhwime makaganizidwe kawo sikanakhwime uh, ndi kuti ayendese banja zimakhala zovutirapo Mkulu woona za maphunziro komanso masewero ku khonsolo ya Rumphi a Fides Msowoya ayamikira boma kamba kokhazikitsa maphunziro aulere ku sukulu za sekondale ponena kuti izi zithandiza atsikana osowa kukhala ndi mwayi opitiriza maphunziro. pakali panopo palibe chimene anganene kuti chiyavuta chifukwa choti akabwera ku sukulu boma lanena kale kuti school fees ikhala free ya ku secondary school ndiye kuti iwowo kungopanga chiganizo kuti abwere komanso aziyang'ananso kuti like ineyo ndine munthu wachizimayi eh? ndiye kuti chinatengera ena ake kuti andiphunzitse inenso ndimvetsetse kuti ndikofunikira kubwera ku sukulu nkona ndili director wa education malipoti akusonyeza kuti pa mphindi ina iliyonse atsikana achichepere okwana 23 akumakwatiwa pa dziko lonse lapansi zomwe zikufunika kuti boma komanso mabungwe ena omwe si aboma agwirane manja pothetsa mchitidwewu jackson sichali mbc mzuzu nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku mbc tiyeni tinenenso mitu yake